5 pa zodiac lero tikucheza ndi mmodzi wa akatswiri pa nkhani za umc komanso anthu amene mumawadziwa chifukwa cha programu yawo ya cruise 5 ndipo lero anthu afuna awadziwe iwowa kuti kodi kwenikweni iwowa ndi ndani ine dzina langa ndine irene jofan khalani pompo takulandirani mukhale omasuka zikomo kwambiri poyamba mwina anthu amene akutionera afuna adziwe kuti kwenikweni joab frank chakhaza ndi ndani ndiye afotokozereni amalawi anzathu kuti kwenikweni inuyo ndinu ndani ndine munthu ndine munthu ndine mmalawi ndinabadwira ku malawi ndinakulira ku malawi komano mwina anthu ena amakhala ndi chidwi kudziwa kuti kumudzi kwathu ndi kuti chifukwa choti ine ndi chakhaza ndiye kudowa kuli TA chakhaza inenso kumudzi kwathu ndi kudowa komweko ndiye anthu ena amaona ngati kuti ndine chakhaza wa kwa TA chakhaza kudowako kumene ndikulakwitsa ine mm. kwathu ndi kudowa ndi kulilongwe koma ngati achewa timanena kuti kwanu ndi kwa mayi ako ndi mayi anga kwawo ndi kulilongwe uh, kulumbadzi komanso kumbabvi bambo anga kwawo ndi kudowa koma TA Dzoole amene amaidziwa bwino Dowa ndiye kuti uh, TA Dzoole ndi cha kumadzulo kumayandikira cha ku Nambuma pamene TA Chakhaza ndi cha kummawa kumalowera cha ku Madisi so ngakhale ku Dowa kuli Chakhaza koma ine ndi Chakhaza wa ku Dowa koma osati from TA Chakhaza ayi so mwina mwachidule ndikhoza kutero pokhapokha ngati pali zina zimene mukufuna kudziwa okay chabwino nanga ndi maphunziro anji amene munachita kuti inuyo mpaka mufike poti ndinu omveka chonchi otchuka chonchi Ah, kutchukaku si chifukwa cha maphunziro ayi kutchukaku ndi chifukwa cha mmene ndinabadwira mmene mulungu anandile- a- anandilengera komanso zimene ndakhala ndikuchita Ah, koma kumbali ya maphunziro ah, ndinachita primary school uh, ku nsipe primary school ku ntcheu kenako makolo anasamuka kupita ku lilongwe uh, kwa sinyala ndiye ndinakamalizira primary yanga ku malingunde primary school uh, napanga standard 7 ndi standard 8 nditakhoza uh, pa malingunde primary school ndinapita ku robert blake secondary school kumene ndinakachitako uh, form 1 up to form 4 nditakhoza ku robert blake secondary school Ndinasankhidwa kupita pa Chancellor College pamenenso ndinakachita uh, 4 years yanga uh, kupanga degree ya maphunziro kapena kuti education kumene Yeah. koko ndinapanga timati major kupanga specialize in French uh, komanso English moti ndinamaliza ndithu maphunziro anga degree yanga yoyamba ngati mphunzitsi wa ku secondary ndinaphunzitsapo ku secondary zaka ziwiri uh, form 1 up to form 4 ndimaphunzitsa french ndimaphunzitsa english komano um, ndinali ndi chidwi kuyambira kale kuti ndidzagwire ntchito ya uphunzitsi komanso ya pa wailesi nthawi imeneyoyo ma tv kunalibe kumakuno ndi kwambiri timangosirira kukhala pa wailesi so mwa mwayi napeza mwayi wopita ku zodiak broadcasting station imene inkayamba Yeah. koma maphunziro anga sanalekezere pomwepo nditapanga degree yanga yoyamba um, bachelor of education uh, in humanities ndinadzapanga masters degree uh, uh, yoyamba imene napanga timati strategic management timapangira ku mimu Ah, ambiri amakudziwa chapakanengo patsogolo apo koma ma lecturers amene amabwera amachokera ku university of derby ku uk nditamaliza masters imeneyo ndinakapanganso masters ina yachiwiri imeneyo ndinakayipangira ku uk komweko ndinakapanga ah, matimati media management Ah, ndinakapangira ku university of westminster ku london ku uk kusonyeza kuti kuyankha funso lanu la maphunziro ndiye kuti ndili ndi primary school leaving certificate university yeah. ndili ndi jce ndili ndi msce mm. ndili ndi first degree ndili ndi masters degree yoyamba ndi masters, masters degree yachiwiri okay mwaonatu kuti mwayendatu maiko osiyanasiyana maiko ndayendayendadi hmm. maiko ndayenda makamaka chifukwa cha ntchito yanga ngati muulutsi chifukwa oh. mmene ndimaphunzitsa sikuti nali ndi mwayi woyenda komano nditayamba kugwira ntchito ku zodiak ndimapanga ma programs ochuluka uh, makamaka pa radio ndimapanga program ya uh, human rights komanso ya hiv and aids ndi chifukwa cha maprogramu amene wawa ndimapeza mwayi omapita maiko akunja kukakhala ngati mtolankhani ku mafunction osiyanasiyana kani maconference ndi zina zotero ndiye chifukwa cha ntchito ya kugwira, uh, kugwira ntchito pa radio ndinayenda ndithu maiko angapo ndinapitako ku south africa ndinapitako ku france

Okay, ah, zinthu zosangalatsa zimenezo Zoko kwambiri kwambiri. ndikhulupiriranso mwina ana amene akutionera pakadali pano azakhumbira ndithu kuti azayendeso ngati inuyo mmene mwayendera Eh, kwambiri ndikhoza kuwalimbikitsa kunena kuti ngati angapeze ntchito kapena mwayi umene ungakwanitse kuti aziyenda kuyenda kuja kuma- umaphunzira zinthu zambiri ine mmene ndinayamba kuyenda kumapita mayiko akunja ndinkadziona ngati ndimadziwa zina koma eh, Wazivotere soma koma ine yawanda ndita- kugavu. koma nditangokwera ndege ulendo oyamba Eh. pamene ndinaona kuti munthu sindidziwa zinthu padziko pano ya paja chilichonse chinali chachilendo No. kumachita kufunsa apa zimatani apa zimatani olo kupita kunja kuja kuona kuti i think kunoko ndiye ndi dziko lina so zambirimbiri language chani so kuyenda kuja ndi kwabwino kumathandiza apart from kukasilira malo ena okongola maiko ena komanso kumakutsekula mmutu umaphunzira zinthu zambiri so ya yeah, ndikhoza kuwalimbikitsa amene ali ndi chilakolako choti adzapeze ntchito yoti aziyendayenda kuti asafookere yayi mm. akaponde maiko ambiri osamangozungulira mmalawi muno kumangoomba kukhoma uli pa nsanje uli pa chitipa ayi mchinji chani ayi kumaboola mtambo kupita kutali oh, okay. Mm. okay so have you always wanted to be working in media industry or what happened exactly i have

ineyo funso limene anandifunsa amene ndinkapanga interview ku zodiak akuti achakhaza inuyo ndinu mphunzitsi ndiye mukufuna kusiya uphunzitsi chifukwa chani ndinauza kuti sindikufuna kusiya uphunzitsi nde aja anaoneka odabwa kwambiri kuti mutanthauza chani nauza kuti ya

program amene ndimapanga apart from kuyika nyimbo pa wailesi kuwerenga nkhani ndi zina zotero ndimapanga program ya yoli- yophunzitsa anthu za ufulu wachibadwidwe Yeah. ndimapanga program yokamba za hiv and aids it was pure teaching chifukwa choti knowledge imene nali nayo ndimawuza anthu kodi matenda a aids kachilombo ka hiv zimakhala bwanji ungapewe bwanji ndi zinthu ngati zimenezo i was still teaching human rights kodi munthu ufulu wako akauphwanya motere ungatani ungatani i was still mm. teaching but still not in the traditional sense yeah. nde mwina if you ask me kuti bwanji munasiya uphunzitsi um, ndinafuna ndiyesereko zina chifukwa choti uphunzitsiwo nditapanga two years ndinadzipatsa limit kuti okay chifukwa choti ndimafuna kwambiri kuphunzitsa mm. ndinadziuza kuti at least ndikaphunzitseko a minimum of two years yeah. ndikakapeza mwayi ndikasiya uphunzitsiwo ndikayamba ntchito ina koma ngati ndikanapeza mwayi before two years iyo ndikadandaula kuti sinakwanise zimene ndimafuna and it so happened kuti nditaphunzitsa two years mm. nditangomaliza ndisanakalowe mu chaka chachitatu ndimene mm. mwayi wopita ku zodiak umapezeka mm. so ndinafunabe kuti okay zauphunzitsi zija ndachitako ndaona mmene zimakhalira malesson plan kulemba maschemes of work chanichani

Obviously, there are so many other people that influenced me uh, as, as a young person. okay Yeah. so mungatiuze kuti ubwino okhala ndi role model mmoyo wathu ngati ufuna ndi chinthu kukhala china chake ndiwotani kwenikweni So moyo umene umakhalira right ndiwoti amati moyo ulibe marehearsal palibe zonena kuti ndipite kwina kwake ndikayesereyesere Yeah. kenako ndikayambe kukhala moyo weniweni no as you are living your life ndi moyo umenewo ukupita you, you, you, ma- you are growing old kenako udwala kenako umwalira so kukhala ndi role model kumakhala ngati it's, it's you cheating your way through life because you know ka- kalenso kasukulu kako ndi munthu amene ujayo and role model you might meet your role model mwina nkuti akucheza naye kuti akuphunzitse but sometimes you can just observe your role model kuti kodi iye amapanga bwanji iye zinthu zake amazipanga bwanji the mistake in my view imene anthu ambiri amapanga ndiyoti akamuona role model amafuna kukopera role model so for example munthu ukhoza kukhala kuti umakonda bob marley you are a musician and umakonda bob marley you like the way amaimbi- amaimbira mmene amapekera nyimbo it doesn't mean kuti you have to start copying bob marley and start sounding like bob marley ayi Use zimene unaona mwa Bob Marleyzo to sharpen luso lako and become somebody as good as Bob Marley. But don't start singing and sounding like Bob Marley. So ine ndimaona kuti kukhala ndi role model ndikofunika chifukwa choti umakhala ngati ukulowa mkakalasi kena kake kumaphunzira how to live life kuti ukafika pa chinthu ukufuna paja so it is important it disciplines you it helps you and uh, umakhala ngati ukubera timatips tina take okay nde mungatiuze kuti kodi tingamusankhe bwanji role model Mo- kwenikweni mumaona makwalite anji kuti ah, ine uyu ndimasiya tingoti uyu ndi model wanga ineyo okay passion iweyo umafuna chani aliyense amakhala ndi kumene amatsamira ena amakonda zopemphera ena amakonda za sports ena amakonda za entertainment ena amakonda mwina ma sciences they like things that challenge them mutu uziwawa akamamaliza kupanga chi- iwo amafuna zinthu ngati zimenezozo role model sikuti ungachita kukhala pano kuti "Ah, ndiye ndikufuna ndisankhe pali awawa ayi follow your passion as you are growing up obviously pamakhala stage ina yake yoti you don't know who you want to become so umakhala kuti ayi ndifuna ndikhale ngati bob marley kenako ayi ndikhala ngati beyonce ayi ndikhala ngati tupac ayi ndikhala ngati uh, michael jackson you can't be all those komano when you have finally settled kuti i think ineyo mmoyo mwanga ndimafuna nditadzagwira ntchito ngati iyi now mu field imene ijayo that's where now you can start looking around kuti who are the people i can be looking up to so i wouldn't say kunena kuti munthu angakhale pansi nkunena kuti okay there are all these 10 people ndiye ndisankhepo role model ayi komano iweyo chimene umafuna ndi chani amanena kuti a good job is a job that you can do not get paid but still be happy of course ndizochepa ntchito zimene munthu ungapange chocho koma ntchito zika- izikusangalatsa it means kuti uli mu ntchito imene iweyo umafuna kuti udzaachieve to the extent yoti olo anene kuti abwana inuyo sitikupatsani ndalama unenabe kuti ine ndapezabe chimene matani Chimene ndimafuna eh. ndimafuna. Ndima- ine ndimasewera mpira ndimakonda mpira so kaya mundilipira ndikamaliza game ija kapena ayi koma ine the fact that ndasewera 90 minutes yonse i'm happy mm. so mu field imene iwe uli passionate imo ndi imene ungakapezemo anthu amene ungapange look up to so i would say kunena kuti look at your passion look at your field and then pick munthu amene ali mu field imeneyoyo osati munthu you don't want to do politics ukatenga a politician as your role model nde nde ukathera pati ukapeza kuti ukapezeka mu field yoti sumafuna kupezekamo Yeah, zoona. yeah sure nanga inuyo ndi chani kwenikweni chimene simumachiiwala chimene mumachikumbukira kumbukira cha kuubwana kwanu chimene inuyo munachita kuti aka ine ndimakonda ndewu ndiye ndimangokumbukira kuti ine ndimakonda kumenyana ndi anthuso kulu mwakuti mwakuti Eh, nawo nkhaniyo ndi ndiyovuta chifukwa ndi okay um, mwina sizo sizoseketsa kwambiri koma i remember amayi a ine mmene anamwalirira and i will explain kukula kwa ine munthu amene anali ndi influence kwambiri pa moyo wanga anali amayi anga Abambo anga analipo, koma chifukwa cha mmene zinthu zimakhalira pakhomo paja, abambo anga amakhala apite ku ntchito, atani. So nthawi yambiri timakhala ndi amayi anga, ife timati amama osati amami ngati mmene amatchulira anzathu akutauni. Ah, zachitauni pano Zachitauni, kuti- yeah, ife timati amama. Mm. So amama ndinali nawo close kwambiri ndi amene m- china chilichonse chimene anthu akamaona ineyo ndika- ndi ndi zimene anapanga pamo amayi a ineyo mwa ineyo ayi zimenezo ayi izi ayi you can't talk like that you can't do this so i was very close to her abambo a ine anamwalira amayi a inenso anamwalira abambo a ine ata- ata- titakula ndithu titamalizanso college pamene tinayambano kumacheza nawo ngati man to man kumadziwana nawo koma ndi nthawi imene momwe ndimanenera kuti we, we, we were very good friends timatha kuwamocka iwo amatha kutigemula it was, it was like that so anayambira ndi abambo a ine kumwalira then a year later my mom died komano imfa imene inandipweteka kwambiri inali imfa ya mayi angayo chifukwa choti ndi munthu amene ine ndinali naye very close mm. and nthawi imene inali kuti ndamaliza sukulu ndayamba kugwira ntchito mpakana ndinakawatenga kumakhala nawo kunyumba ndi ma sisters anga mpakana kumayesera kupita chipatala ichi kupita chipatala anadwala ndithu kwa nthawi yayitali eventually she passed on ndinamva kuwawa kwambiri mu mtima mwanga kuti i think ah, makolo anga onse apita it's painful koma uyuyuso uyu ndiyenso amayenera kupita i really wanted her to, to live and uh, enjoy zinthu zimene ifeyo takwanitsa kupanga achieve ngati anawo kuwagulira zinthu kuti ma- asangalale kuti Eh, ineyo skulu imene ndaphunzitsa ana anga ija yapindula but i don't think she enjoyed life mmene ine ndima- ndimafunira so That's something that stands out. Ndikalekale eh, zinachitika I think around 2004 komabe it's something that stands out. Koma zinazo ndi ah zofuntha nde zinalipo zambirimbiri. Ku primary kunsipe ndinagwa mumtengo wa mango pakuti panali bango limene linali lakupsa kwambiri ndiye pasukulu paja pamakhala mtengo onena mm. kuti aliyense amakatcholamo mango mm. ndiye mtengo uja anati kuti mango onse atha koma panali bango lina lake limene anthu samatchola so ine awo ineyo ndikaliona kuti ayi nde bango ili lina anthu sa- bango ili lina anthu sakutchola chifukwa chani Eh. osadziwa zoti bango lija linali penapake pa awkward so ine that day i was determined so my mother was also a primary school teacher yeah and pasukulu pamene amaphunzitsapo ine- inenso ndimaphunzira pompo tili timafana tili standard i think two or three ndinakwera mu mtengo muja kuti ndikatchole bango limeneli ndinaponda kamtengo kena kake nde kanachoka ndinatsaka mukochoka natsa mukochoka basi apo pa pa pa mpakana pansi anthu "Eh, mwana wa mwana wa madamu anangokawauza masteni mwana jobu wagwa eh, God." so what my mother told me is kuti nthawi imeneyo asing'anga timati kuthowa eh, ama- amawongola munthu akamati ndikamasamba amawongola ndiye nthawi ina akundiongola anamva kuti ka- ka snap aku- akukoka mwendo uja pa hipi apa anachita kumva kuti khocho kuti wabwereramo ngati kuti unasuntha akuti ukanakhala too worse bwenzi ukumayenda ndi ka wheelchair chifukwa cha bango Eh, mania a bango ndi mwendo ukanapita komano so that's those are the things that i still remember about my childhood komano eh ngati nyamata kufunthako nde tafuntha kwambiri Oh. mabokosi ama machanchani mm. mumakabwerako ndi zipsera kumeneko eh. zonsezo ndachitachita a Frank Joab Chakhaza inuyo munafika poti ehe munkafuna ndithu muzakhale wakuradio ndithu mm. uphunzitsi munafika ponsepa koma inuyo sikuti munakwanitsa zimene mumafuna ndithu ndithu muzafikepo inuyo mumafuna muzafike pati pati kwenikweni ndinafikapo pamene ndinkafuna basi pamene ndinkafuna ine basi apapa machira ndinafika pompa zimene zingabwere kutsogoloku ndizongonjezera ndizongonjezera pa moyo wanga okay mwina okay U- ndizoonadi koma ineyo si palibe chinanso chimene ndikuchifuna mmoyomo Oh. chimene ndingangopempherera ndi chakuti zinthu zimene ndachita mmoyo mwanga zithandize wina wake pena pake kuti alimbikitsike um, ndimaona kuti anthu amapereka ama, amapanga justify ma failure awo mu njira zosiyanasiyana ineyo sindingapange izo poti ndinabadwira banja losauka ah ineyo ndine olumala ndi izo zonse sindingapange nawo ah ine ndine mwana ndi izo sindingapange nawo ah ineyo amakhala ndi tima justification tina take Inde ndi zoona kuti munthu ukhoza kulephera kukwanitsa kuchita chinthu pa zifukwa zosiyanasiyana koma pali anthu ena ake amene ali mu exact situation imene iweyo uli amene anakwanitsa kumenya nkhondo mpakana anabowoleza mpakana anapanga achieve now ineyo chimene ndingafune kumbali ya ntchito ndiye ndinapanga saname kuphunzitsa ndinaphunzitsa ndinamaliza if i have to go back to teaching ill be happy ill go back and teach Yeah. radio napanga mmene ndikanathera tv ndapanga mmene ndikanathera ngati ndikukula ndizikula mu ujeni yake mu ntchito zake zomwezi koma chimene ndingasangalale ndi chakuti nditakhala ndi mwayi woti ndiwalimbikitse ena ake kapena ndiwaphunzitse ena ake kuti nawonso adzakwanitse kuchita zinthu zimene ine ndachita kapena adzapitirire pamenepopo apopo ndiye ndidzakhala kuti ndakwanitsa maloto anga Mm. koma kumbali ya ntchito Mm. kuti ndingadzapezanso ntchito ina yoposa imene ndinagwira ineyo imene Ayi, ndinagwira basi, pano nathera pompa basi. sindingayipeze sindingayipeze yaya Okay. ndi momwe mumene mmene zikuyendera apapa apapa zili bwino kwa basi zisasinthe zingopita Pano chonse. soft life yokhayo. soft life yokhayokha zonse zili pompo mabokosi tapanga tiki yonse tapanganso tiki Okay. Yeah, sure. mengeniyo ndi nthawi iti yomwe mmayikumbuka yomwe simudzayiwala kuti "Ah, ineyo nthawi ina yake ndithu ndinatu- ndinatumikira mo- ndinagwira ntchito motamandika potumikira amalawi Ah, okay ndinapanga interview ndi amene panopo ndi a vice president a dziko la malawi Hmm. a Jane Ansah nthawi imeneyo anali mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho ndipo inali nthawi imene anthu sanali okhutira ndi mmene chisankho chinayendera Mm. anthu amayankhula zambiri and anthu ambiri amalakalaka atapeza mwayi onena kuti afunse mafunso kwa mkulu wa MEC-yo kapena kwa MEC yonse Oh. so anthu amangolankhula mmafacebook umu iya kodi apapa zinakhala bwanji apa zinthu sizinayende bwino apa zina amadziwa chisankho anthu amakhala ndi maganizo osiyanasiyana amene apambana amati zonse zinali bwino amene agonja amati "Ah, ife tiona ngati sipanali bwino" koma pa nthawi imeneyo pa chisankho chimenechocho cha 2019 anthu ambiri ankafunsa mafunso kodi apa zinayenda bwanji apa zinayenda bwanji tili pa chika- pakatikati pa tingati chipwirikiti chimene chichi aliyense akufunsa anthu akuhauka anthu akutani ndinapeza mwayi oti ndikacheze nawo iwowo nthawi imeneyo ali wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho Mm. ndimasangalala chifukwa chonena kuti unali mwayi waukulu kuti ndikafunse mafunso ndekha ndipo ndikamve mayankho kuchokera kwa munthu amene anthu amafuna mayankho abwere Mayankho abwere. I- it's, it's, I'd say si chinthu chapafupi yayi chifukwa choti aliyense anthu iweyo ukakwera minibus anthu akufunsa mafunso tiyerekeze a president aja anthu akufuna afuna atafunsa hmm. nde iweyo ndiwe wapeza mwayi woti ukatani ukafunse a president aja hmm. apopo nde sumabwezanso moto umati ineyo ndifunsa mafunso onse amene anthu aja hmm. amafuna afunse ndi chinthu chimene ndimachiona kuti ndi chamtengo and i've used that, that example just to, to single out komano Ndakhala ndili ndi ma opportunity ngati amenewo nthawi zambiri onena kuti munthu anthu akufuna atamfunsa mafunso akukanika kuti tingamfunse bwanji ineyo nkupezeka kuti ndakapeza mwayi wokakumana ndi munthu uja ndi interview imeneyoyo ndimaona kuti anthu ambiri anasangalala nayo chifukwa chonena kuti ndinayesetsa kufunsa mafunso onse amene anthu ambiri amafuna ata, ata, ata, atamva kaya kuti anayankha bwanji kaya zinatani that's besides the point koma kwa ineyo ndimaona kuti ndinakwanitsa kulumikiza kulumikiza munthu amene anthu amamfuna ndi mafunso amene anthu amafuna nkuzilumikiza zimenezo nkuzisiya kuti zakumana pamenepa ndi zimenezi amalawi muona kuti muchita bwanji so to me ndimaona kuti nthawi imeneyo ndinatumikira amalawi mmene iwowo ankafunira koma apart from that Mwayi okhala pa radio komanso pa television wandithandiza kuti ndifunse mafunso amene anthu amafuna atafunsa kwa anthu koma amakanika kuti kodi amene aja tingaapeze bwanji chifukwa timafuna titaafunsa zakuti zakuti so chinthu chimenecho ndi chimene ndimathokoza kwambiri kuti mulungu anandipatsa mwayi ngati umenewo Machiona di kuti chinali chapa- cha mtengo wapatali. it was it was and Olo mmene ndimapita ku interview mo I could feel the weight pansana pangapa kuti mafunso amene ndanyamula amene amalawi akufuna ndikakwanitsa kuwatula kodi ndikatula kodi sindika sindikajejema kodi sindikabwerera mbuyo sindikatani komano ndimalimbikitsika mtima pozindikira kuti okay mafunso awawa mwina ena akhoza kuona ngati they are not being fair kwa ujeni koma these are the questions zimene anthu akufuna kudziwa ukoko mm. so ine ndifunsabe kaya ndiyankhidwa kaya sindiyankhidwa komano for the sake of anthu zimene akufuna kudziwa ine ndifunsa so chinali cha mtengo wapatali kwambiri mm, mm, mm. nde apa nde padutsa zaka zambiri di kuyambira 2004 imene munagwa mumtengoyo kufika lero eh a padutsa zaka zambiri eh. munayamba mwagwako mchikondi kapena e kwambiri tsiku lilonse ndimagwa mchikondi ndi zinthu zosiyanasiyana zakudya anthu Mm. nyimbo si zoti chikondi chake ine mukunena chonchi chikondi cha anthu ndithu Eh. inde beni mamuonera mkaziyu Mm. ah ine nde simavanebu Eh, ah, ndimamva bwino chifukwa ndimagwa nawo mchikondi eya Eh. ndagwapo mchikondi kangapo konse okay chabwino Mm. nanga inuyo mumafotokoza zoti ayi mnali wafuntha ari uyu mwana kwanuku Yeah. munayamba mwamwako mowa kapena ayi mowa sinalaweko sinamweko ndipo anthu ena amanena kuti ineyo mowa sindimwa koma ndimangomwa waini kapena ineyo mowa sindimwa koma ndimangomwa masaida kapena ineyo mowa ndinamwako nthawi ina yake koma pano sindimwa mowa ineyo ndikamanena kuti sindimwa mowa sinalaweko even kungo kuika pa kachitsekerero kaja kunena kuti kungotere chwa i have not and mowawo ndi mowa wina uliwonse kaya ndi wa masese kaya ndi kachasu kaya ndi wine kaya ndi jini kaya ndi chani ayi sinamweko Okay, chabwino. Mm. nanga inu pa stage pene mulipo ndinu okwatira Ah, sindinakwatire. nde ndifukwa chani for stage imene muli anthu akuyembekezera kufuna kuona inuyo kuti ndinu okwatira nde inuyo kufika lero sinu okwatira chifukwa chani Ah, poti sinadziwe koma kuti pa stage ndafika apa anthu akuyembekezera kuti ndikhale okwatira. Eh, Eh, sindikudziwa kuti anthu a- akumanenera kuti zimene zili. Kwa sinamvekoyi. ayi anthu ndi nthawi kufunsa kuti ah, a Job moti angakhale osakwatira stage imene ali nayo anthu akuti ndikakwatira zitani koma Ah, mwina- mwina afuna akuoneni kuti mutakwatira inuyo akaona zotani Ah, mwina zilipo zimene amasirira iwo alipo anthu ambirimbiri okwatira kunja kuno Ah, mwina chilipo chimene anaona mwa inuyo Eh, eh, kwenikweni anthu- komano chimene ndingauze anthu amenewo nchakuti mm. atangoti ayang'ane mwina maneba awo ena ake apezako ena ake okwatira zimene akufuna ataona kwa inezo mm. akhoza kukaziona kumene koko sangasemphane nazo kwambiri asangalala nazo kwambiri chifukwa akapeza anthu oti anakwatira ana ena anakwatira ali aang'ono ang'ono ena akwatira ali akuluakulu konseko azikapeza kuti o oh, timafuna titaona Job ali chonchi azikaonera kumene koko okay. eh, so sindingakhale moyo wanga ngati chitsanzo cha anthu ena ake mwina ena akhoza kunditenga ngati chitsanzo komano ineyo pokhala moyo sindikufuna ndikhale chitsanzo cha anthu ena ake komano to seriously answer your question chifukwa choti anthu amakonda kufunsa zinthu ngati zimenezizi not only to me koma kwa anthu ambiri ndimaona pa facebook munthu akapanga chinthu wapanga achievement ina yake anthu amafunsa amvekere kodi ndiokwatira akaona mtsikana wokongola ayi ndi ceo wa banki yakuti yakuti wa organization yakuti kaya, amene kodi ndi wokwatira ndiye ndimadabwa kuti "Ah, zinthu izi sizikugwirizanatu za ntchitozo ndi zokwatira, kukwatira is a social life Yeah. pamene zinazi is a professional life is a political career is ndi chani koma anthu amapanga place importance yayikulu kwambiri pa za social life izo and kuti ufufuze kwambiri anthu amangoti kwatira tufuna ukwatire tufuna tizikuona uli wokwatira koma what Tufuna happens tione zidzukulu. eh tione zidzukulu they will not even know kuti kwabwera zidzukulu zanji they will not help fizi sadzafika ada aja akamalira usiku sadzakatonthoza nawo angofuna iwe ukwatire basi iwo asangalala ah panopo tsopano ndikhoza kukagona tsopano wakwatira munthu uja ine ndimaona kuti Ah, sindimachiona chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu ndiasangalatse kuti asiye kufunsa mafunso mm. asandikhazike pansi ndi enichi ijeni musafa style ah, this is our king aya cha aya ayi no inezo sindiziona zofunikira kwambiri okay mm. Mm. okay aMalawi anzathu pamenepa ndi mamalizidwe a programu yathu ya cruise 5 nayi ndi nayi ndi Joab Frank Chakhaza pamene ndi mlendo wathu amene ali Joab Frank Chakhaza zikomo pokhala pomwepo kuti munande- munaspenda nthawi yanu ndithu kuti muonere nawo programu yathu ya cruise 5 timakukondani nonse khalani ndi tsiku lopambana